ewe o hei agaghetere m shi adaka ọkwaka ego bụ ihe adaka adamma ndị niile m bịarụla peji m na ndị m hetegwuru ndị followers ndị nke mma abata ashim ụlọ ụlọ ije o ashim ga ịlụla ije shimla ime ọ ihe m shim bịa shim ụlọ la ma ahụkwa ndị mma apịghete ile apịghete weru vidio m la tụsaa ala peju shi vidio la ka ọ baa ala peju kpọọ ndị mmadụ shela adaka adamma ebidokwa tv ibe shi ya bịa ka anyị bụọ la akala la akala la anyị ma agbawa akala mma abụ uru nnụ ka m chọrọ ịbụ ashị m la ihe ala ese ese ihe ala aṅụ aṅụ

ịgaji iwere mkpụrụ mmiri ṅụba iwere mkpụrụ mmiri ṅụba ka ke ihe ka ihe emere ka ọ ghara ịwụ ka ọ wụrụ ndị o nwere ka o shi dụ ka ọ wụrụ ụdị ndụ agwụ enwere ka o shi dụ ma anya wụ elele anyị ji aka anyị emetere onwe anyị ihe agwụ ụmụazị tụtụkwara ihe niile shi la mkpụrụ mmiri lọkwasị mkpụrụ mmiri la ka ha mma aṅụwa ha makwa la mkpụrụ mmiri la eme ha agwụ ha makwa la mkpụrụ mmiri adụghọ mma ị ma la ihe ị ya eri adụghọ mma la ahụ ile eri kidney liver o njika ile eme ọnya ka nchi ka m bịa gwa ụmụ ọtụrụ opiela ụmụazị ma ndị agaji ma ndị agaji ụfọdụ ndụ ihe ha alọjikwa ha wakpọọ mmanya awụrụ ihe wụwe ụbọ awụwe feka ọ ihe onye ha alọjikwa ile aṅụ ihe ọṅụṅụ ile ese nke osise mma peji m la mma ekwukwe maka kwụshị ịwụ nwata mma echo echo goshilọ la mgbu ala ị makwa la mgbe izizi wulu oshi le-eji ewu ele-ege oshi ahụ ịfụta ịhụ ụba mmadụ ejikazi ụba ama ụba onye ọ wụ abịa kọpịa ashịla ụba lee nla alaka ụkwa achị erula eke lee nla ememe nke ụkwa nke ejiri ụba ahụ mara ka ọzọ bara ụfọdụ ama agwụ ihe shi ka ha rịkwachila ahịhịa ụmụazị ha awụ ha zuo oshi

ashịkwa la mgbe ikpeazụ la amamihe la aba ụba ahụwa m la anya ụmụazị makazị ihe mala mmashi mala ka amamihe ahụ abata ha awụ nji ka ishi ahụ ihe mmegbu ile erikwe nji shi ihe nji ashịla ihe akwa amamihe nzuzu nji ihe amamihe nzuzu nji baa ụba karịa ezigbo amamihe ụmụazị ụmụ nwaanyị niile ha na nwoke na-eso ha na nwoke ahụ soro nke nwaanyị ruo gbara ọtọ nke nwoke ruo yiri ezigbo efe ụlọ enotice oke ihe a mma ama ụmụ nwaanyị esoka ebe ese mma ahụkacha ụmụ nwaanyị na-ese ihe ha seka nke ha hafụ ike ha i mekata gwa ha okwu igodo anya ole ihu anya elew ọpịa wele ọpịchie o wuru anya wee kpọwashi agba achịkwa nkwukwe m nke ị wụrụ nwaanyị gị la-ese mkpụrụ mmiri marakwa na ihe o mere nwoke ka o eme nwaanyị ị wụrụ nwaanyị gị la-eme akwụla i jeru ha ka ị la-eme ihe achịwa emere marakwa na ihe o mere nwoke ka o eme ọhịa nshi mbịa bụ nta